Ndị nke m daalụkwanụ nụ o, kedụ ka unu mere, kedụ ka ụbọchị si aga, ọkwa udo dị, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ka ife onyonyo anyị na-ekiri kịta nwa ka o nyere aka medaa gị obi ka o nyere aka mee ka ụbọchị gị na-aga ọfụma. Ife a m na-ese bụ ọrụ m rụrụ ndị Afịa TV n'afọ gara aga. Ah, unu nee anya unu afụ na akara a niile jikọtara onwe ha ọnụ. Aha ọrụ a bụ njikọ. Aha ọrụ a bụ njikọ, o nwekwanụ aha nke na-achịzi ọtụtụ aha nọ n'okpuru ya. Aha nke ahụ bụzi ụwa bụ ọlịlị, ụwa bụ ahịa. Ee, ihe ọ na-egosi bụ na o nwerọ ife kwụ kwụ sọ ya. Unu nee anya unu tinye uche na ya, unu afụ na ndị Igbo na-asị na ife kwụrụ ya, ife akwụdebe ya. Ọ na-egosi na o nwerọ ife kwụ sọ ya. Unu nee anya unu afụ na o nwere ebe m sele azụ. Ihe azụ na-egosi bụ ndụ, azụ na-egosi mmiri. ị ga-anụ ka ndị Igbo na-ekwu ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana azụ anwụna azụ na-egosi ọganihu azụ na-egosi mmiri azụ na-egosi ndụ unu nee anya unu afụ na ife a niile bụ ife mmadụ chọrọ n'ụwa mmadụ chọrọ ọganihu mmadụ chọrọ ka ndụ dịrị ya mmiri na-egosikwenu ahụike mmiri na-egosikwenu ije ije ije awele ọ ife mmadụ ji asị ka ije m dịrị ka ije mmiri unu nekwanụ anya unu afụ na o nwe ebe m sere ego ayọrọ ihe ego ayọrọ a na-egosi bụ akụ na ụba ọ na-egosi ọganihu ọ na-egosi akụ ọ na-egosi uru dị n'ife mmadụ na-eme ọ ife ọ na-egosi ọ na-egosikwenu mmekọta dị n'afịa i nye m ego m nye gị m nye gị ife ị chọrọ ọ bụrụ nri ka ị na-egote i nye m ego m enye gị nri ọ ife ego ayọrọ a na-egosi unu ga-afụkwanụ ebe m sere ebe m na-ese mbara mbara m na-ese ebe a nwa ị na- n- unu na-afụ ụlọ unu a na-afụ ka ife niile si aga mhm. Ee, ụlọ a m na-esecha ebe a na-egosi ezinụlọ ọ na-egosi mmekọrịta dị na mmadụ ọ na-egosi di na nwunye ọ na-egosi ọ na-egosi mmekọrịta mmekọrịta dị n'enyi ọ na-egosi mkparịta ụka ọ na-egosi uru ọ dị mmadụ ịmara mmadụ ibe ya mmadụ ịnọkọtakwa n'ebe mmadụ mmadụ ibe ya nọ ọ na-egosi ebe ife ndị ife ife obodo na-eme isoro ha na-eme isoro ha ka o nwerọ onye na-aga anọ sọ ya maka mmadụ kwụrụ mmadụ akwụdebe ya ọ ya unu ji afụ ụnọ ahụ niile ka ha si wee kwụdechebe onwe ha ọ ya ka m na-egosi unu ya-afụ ebe m sere ọkụkọ ọkụkọ na-egosi ọ na-egosi anụmanụ ya na mmadụ bi ọ na-egosi na ọ bụkwanụ sọsọ mmadụ bịara ụwa na o nwekwanụ ọtụtụ ife dịcha ndụ bikwe ụfọdụ anyị na-apụ ha ụfọdụ anyị na-afụ ha ụfọdụ anyị ada afụ ha ọ ya ọkụkọ a na-egosi unu ọ ya ọ na-egosi ọkụkọ na-enyekwanụ anyị aka n'oge gboo A na-eji ọkụkụ emedo ana tupu akọba ife. Maka ọkụkọ ahụ, ọ tụcha nri tụcha nri na anị ahụ. Anị ahụ abịa decha ede, ọ dị mma ịkọ ife. Ọ ife ọkụkọ ahụ na-egosikwu ife ọ na-egosikarị. Unu afụkwa ka ọkụkọ chi ụmụ. Unu na-afụ ka ọkụkọ chị ụmụ si echedo ụmụ ya. ife ọ bụrụ na i tinye uche n'ife ahụ ife uru dị na ife ahụ ọkụkọ na-egosikwanụ onye nchedo ife ọkụkụ na-egosi karị mana anyị bịa ya na-afụ ya sọsọ na nri ka ọ bụ na anụmanụ ka ọ bụ mana i tinye uche ị ya-afụ na anụmanụ ahụ na ike ọ na-akpakarị inwe ahụ akpata ofu nwa ya ka ọ chụrụ gị ebe ọbụla ị na-aga ọ ya-achụrụ gị rute ebe ahụ ka ọ bụrụ na ọ- na ọ mekwanụ gị ọ bụgodu na ịtụs- ị- ị- ịtụsago nwa ya ahụ gakwara onwe gị ọ ka ga na-achụ gị ọ bụrọ sọsọ nwa agụ ka ada akpa aka n'ọdụ unu nee anya unu af- unu nee anya unu afụ ebe m sere ngwere ebe m sere agụ ụlọ ife agụ ụlọ na-egosi n'ụlọ o nwere ndị na-asị na ọ bụ na i nwerọ nri n'ụlọ gị ị ma afụ agụ ụlọ agụ ụlọ na-egosikwanụ akụ n'ụlọ na nri dị n'ụlọ na ọ ife o ji bịa agụ ụlọ bụkwanụ onye ọbịa na-ada ekwenye n'ana ọ ife agụ ụlọ na-egosi ife ọzọ bụkwa na i nee anya ị fụ na agụ ụlọ

ịtụ gị o nwerọ ka ị ga-esi biri na anụ anụ ka ife ghara ịkpụcha gị ị bụrụ igwe igwe a na-akpụchakwudo igwe akpụcha o nwerọ ife nọ n'ụwa na-ada emerụ arụ ọ ife a na ọ ife m ji agụ ụlọ egosi ka o si adị ọkụ ị na ị na-amalitekwa ka ọ marụ gị arụ ọ bụrọ egwu akụghali egwu ị sị na ị ma etezi mgbe ụfọdụ kwa ọ da egosikwa na ebe ebe kwesịrị ịdị oyi ọ dịbe ọkụ ị nọrọ Ọ bụrụ na ebe kwesịrị ịdị oyi ọ dịba ọkụ ị gbaakwa ọsọ biko kwa asịlakwa na m sị gị nọrọ ma a na-etigbu azọgbu ngwa unu ya-afụkwa n'ebe ụfọdụ ebe m tinyechela akara anwụ ọ bụrụ na ọ bụrọ anwụ e wezụga anwụ o nwekwanụ ihe ga na-eto eto O nwerọ ihe ga na-eto eto ma e wezụga anwụ. Ọ ife anwụ na-egosi. Eji m anwụ egosi ahụike. Eji m anwụ egosi otuto. Eji m anwụ egosikwanụ ọganihu. Ehe. Na ife na-eto bụkwanụ ọganihu na o nwee otu ọ dị na ị kọrọ na ị kọrọ ji ji etoro na ị kọrọ akwụkwọ nri akwụkwọ nri etoro ọ ihe ọ na-egosi. Ee, unu nekwanụ anya ebe unu na-afụ ebe m dere udo mgbe ụfọdụ m dechakwanụ ụmụ ife anwa maka na ife a na-egosikarị Na na-afụ ebe m gosiri udo, o nwerekwana onye na-achọrọ udo n'ife niile mmadụ na-eme onye ahụ chọrọ udo na na-afụkwana ebe m dere igbo o nwekwana ife ọzọ mmadụ bụ na-abụrọ igbo igbo ka m bụ tupu m bụrụ ihe ọbụla evu m ụzọ bụrụ igbo amụ m bụrụ igbo n'afọ nne m igbo ka m bụ Ọ ife m na-egosi unu ruo ebe unu afụ ogene bụ ife m na-ese ogene m na-ese ugbu a na-egosi egwuregwu ọ na-egosi na ejirọ ike eme ụwa ejirọ ike eme ụwa i jiri ike eme ụwa ụwa akpọna gị n'ike ụwa bụ egwuregwu ọ nọkatakwana ị chịkwana ọchị ọ nọkatakwana i gwukwene egwu ọ bụrọ mgbe ọbụla ka a na-atachi iru ị fụ mmadụ ibe gị ị chịsa ya ọchị ị fụ mmadụ ibe gị gụ na ya emekọrịta gụ na ya akpakọrịta ị ga afịa igo ihe ị chịtụkwana ezigbo ọchị ị chịtụ ị ghọtago gụ na onye na-ere afịa unu akparịta ụka na ọ ya bụ ọ ya ka ogene a na-egosi ogene a na-egosi egwuregwu ọ ya ọ na-egosi unu lekwana anya na-afụ na m dowere ụfọdụ nsibidi nsibidi bụkwana akara ndị nna ndị ndị nna nna anyị jikwenu wee kparịtakwa ụka n'oge gboo mgbe ahụ o si na o si na mbara ndị Cross River fetekwa n'anyị ị fụ ka m na-edekwana afa m dịka na onye rụrụnụ ọrụ na ọ mụ rụrụ ọrụ ka m tinyenụ afa m n'ọrụ nwa m na-arụ mhm. arụrụ m ọrụ a ee n'afọ gara aga 2024 ọ dị ka ebe March March ka m rụrụ ọrụ a for ndị Afia TV. Ladder afụ ị fụ ladder m rigoro abụrọkwa ọ bụrọkwa obere ihe egwu ji m ebe m na-afụ m m- m rigoro na m na-ese ife egwu ji m ebe ahụ mana ife ife nwa fụtara ọfụma ọkwa m mechaa ife a naa azụ fụ ka ife nwa si pụta na-ama obi a na-asọ m ọ na-aga ọfụma ụwa bụ ahịa ụwa bụ olili ọkwanụ ya ka ụfọdụ ndị mmadụ amarọ dịka anyị si ebi ụwa ife anyị na-ayọ bụ ka anyị lite ezigbo ife dịka anyị si ebi ụwa ife anyị na-ayọ bụ ka ọ bụrụ ezigbo ife ka anyị riri ka ọ ghara ịbụ ajọ ihe ga-akpọna anyị n'oge ọ ife anyị na-ayọ anyị na-ayọkwanụ sị ka ije anyị dị ka ije mmiri na ka anyị si emekwanụ ka ọ na-agala anyị ọfụma na emebirọ m nke mmadụ mmadụ ama emebikwenu nke m a sị na nwayọọ nwayọọ ka eji atụtụ akwụ ọ na-eju nkata mana ihe anyị na-ayọ bụ ka nkata ghara ịna-ehi ehi ihe anyị na-ayọ bụ ka ọ ghara inwe anụmanụ nọ na anyị na-atụta ọ na-akpụrụ ka ife anyị na-eme ka ọ na-abara anyị uru ya ka anyị na-ayọ dịka unu si afụ ọ na-aga ee unu ga-afụkwa n'ebe m tinyere anya ife anya a na-egosi bụ ife anya a na-egosi bụ mmụọ maka na ọkwanụ mmụọ bụ na mmadụ nọ ọ bụkwa na mmụọ anọrọ mmadụ atọgbọrọ mmụọ bụ ife na-edu mmadụ mmụọ bụ ife na-azọ mmadụ ma ọ bụkwa na onye na-ege mmụọ ya ntị mmụọ gị a na-azọ gị ndụ a na-enyelu gị aka ị na-ebi ndụ ọfụma Ah, kekwa ife ọzọ mm, anya ụfọdụ na-eche na anya ha bụ sọsọ iji fụ ụzọ mana ke ị fụrụ ị makwa ihe ị fụ o nwekwara ihe ị mụta n'ife ị fụrụ ndị Igbo ga-asị observation ị na-enyotekwa o wekwana ihe ị na-afụ o wekwa ihe ọ na-agwa gị ọkwa ọ bụrọ sọsọ ijiri ya na-afụ ụzọ ị fụta ihe dị njọ i nefere anya na ị fụrọ ya ị fụta ihe ị ma na ọ ya-egbu mmadụ ibe gị i nefere anya na ị fụrọ ya unu ga-afụ ebe m tinyere ife na-egosi mmiri dịka m si kwuo mmiri bụ ndụ amakwa m na ọrụ m na-arụ ka unu na-ekiri anya kịta ahụ amakwa m na ọrụ m na-arụ ka unu na-ekiri anya kịta unu ga-afụ ebe m tinyere akara ikpeghe ọ- okpeghe ụfọdụ na-akpọ ya ndị Igbo na-akpọ ya ego igwe ego igwe unu ga-afụ ebe m na-etinye ya ife ọ na-egosikwanụ bụ ego unu unu ma na if- a sị gị ego igwe unu ma ihe ọ bụ ọ ya ka m na-egosipụta ebe ahụ mm, ọ dị ka anya ahụ ka m na-esekwa ebe ọzọ ọ dị ka anya ahụ ka m na-esekwa ebe ọzọ ọ ya ọ dị ka ebe a bụ ihe ka dịdị m mfe n'ọrụ a erigoro m erigo akwụrụ m akwụ tukwuru anị sebe nnọọ na-aga mgbe m bịarutede ebe ukwu dị ka ọ chọga ịgbaji m aka na-afụ m mana o nwere ka ị ga-esi na-eme ife na-asọ na-asọ gị ụsọ ị ma nchọ ịkwụsị ọ na-agara gị ọfụma ị ma nchọ ka ị kwụsị ị ma mmadị na ị ma mmadị na ihe na-aga ị ma mma na i ribe nri Ị ma mma na agụụ na-agụ gị maka na ife ị na-eme na ị na-afụ ị na-afụ uru dị ya ị na-afụ ka o si apụta o wee ihe na-aka gị obi ị ma na a sị na akụ na-esi obi ike ị ma na a sị akụ anyị echee na akụ na-ekwu maka ego ife akụ na-akọwata karịkwarụ unu nee anya unu afụ na na akụ na-egosikwa na ife na-abaru mmadụ uru ụfọdụ na-asị kedu akụ i rite n'ife a kedu uru i rite n'ife a so dịka m si a- dịka m si arụ ọrụ afụ na uru na-afụta ya akụ akụ n'anya m ife m na-afụ bụ akụ nke m onyinye ahụ chi nyere gị Akụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ egwu ka ị na-agụ, ọ bụrụ akwa ka ị na-akwa, ọ bụrụ nka ka ị na-eme, ọ bụrụ ọ bụrụ ọkwa nka ma ome nka ka ị bụ, nke ọbụla ị bụ onyinye ahụ i- chi gị nyere gị, akụ ka ọ bụụrụ gị. Akụ abụọkwa na ego, akụ bụ ihe na-enye gị ego. Maka ọ bụrụ na ego bụ akụ, ọ nachakwa n'ị nakwa. Mana ọ bụrụ na ị ka ji ihe ahụ na-enyere gị ego, ego nachagodo ife ahụ ka dị gị n'aka o nwee dịka ego ga-esi nacha ma ọ bụrụ na ife ahụ ka dị gị n'aka na na-aghọta o nwere ka ego mmadụ ji ebi ụwa ego mmadụ ji ebo mkpa ego mmadụ ji eri nri enete ndị be ya anya o nwere ka ọ ga-esi ghara ịdị ma ọ bụrụ na ị na Ọ bụrụ na ife iji akpa akụ ka dị gị n'aka, unu ga-afụ ebe m tinyere okpu. Okpu a na-egosi ugwu, ọ na-egosi nsọpụrụ dịrị mmadụ, dịrị nwoke, dịrị nwaanyị. Ọ ife m ji okpu ahụ wee gosipụta ka mmadụ si ebikwe ndụ o nwee nsọpụrụ a na-enyekwanụ ndị okenye o nwee nsọpụrụ a na-enye nwatakịrị ọ bụrọ sọ ndị okenye ka a na-enye nsọpụrụ Mgbe ụfọdụ ndị okenye a na-akparị a na-akparị ndị ntorobịa ọ dị ha ka ndị ntorobịa o nwere ife a ga-emewu maka na ọ ndị ntorobịa ka a bụ i che n'ọ maka na ị bụ okenye ọ sọ kwesịrị inwe nsọpụrụ mba ife niile nọ n'ụwa nwee nsọpụrụ ma nwatakịrị a mụrụ ọfụrụ nwee nsọpụrụ ma ana nwee nsọpụrụ ma osisi nwee nsọpụrụ ife ahụ ime nọ ime ife ọya saa ya ahụ ọya satụ ife ebe ọ nọ ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma ma ọ bụ na ọ dịrọ mkpa emene ya hmm, m na-afụ ka m si enyochazi ife nwa emechego m ya ebe ife niile kwụrụ chịm na-ama sọsọ mma ọ dịka ọ taa ka o sizi wee bịa a makwa n'aka nwa ada igbo sere ya a makwa n'aka ada oji sere ya n'aka ada nna ya sere ya n'aka akụ nne ya sere ya ngwanụ m ka ọ dịkwa mbọchị ọzọ m tinyere ụdị ife onyonyo a maka ndị na-ada anụ igbo biko kwa iwe ewenekwa unu na mgbe ụfọdụ ọ ka asọ m ụsọ na m sụrụ ife a n'igbo maka na m bịa sụba ya n'olu ndị bekee ife niile m na-ekwuzi ama adị ezigbo omimi ka o si wee dị m n'obi ọ da amasị m na na-aghọta biko iwe ewena unu mana m ma edelu unu ife m ma edelu na description unu gụọ ya unu aghọta ife m na-ekwu ọ nya nwa ngwanụ unu ka ọ dịkwanụ ụbọchị ọzọ m mere unu ife onyonyo ka ọ dịkwanụ.